aa kala tati yochoka kumudzi kumalawi obwande muku chawangu muli bwanji anzathu kumeneko ife kuno limodzi ndi mbumba yonse imene munayisiya ayi ndithu tikupeza bwino nali daka mnamwali wanu wakale kwambiri amakupatsani moni nthawi zonse ndikakumana naye nali daka samalephera kundikumbutsa za chipongwe chimene munamuchita chimwene kumuthawa mnamwali kungomunamiza kuti mubwera mudzamutenga basi munthu nkumadikilira dzaka ndikumapita samayiwala munachita chipongwe kumusiya mutamukulungitsa boloma pa nsalu ya biliwita iye nkumayembekezera ndithu kuti adodolido amuna anga abwera adzandipeza pano mwana amene anathetsa usungwana wa nali daka ndi wamkulu abambo ake sanawaonepo munalakwa koma kumudikiritsa munthu madzi a mphutsi pepanitu eti ya leroyi kalata kungoyamba ndi milandu mwapaderadera mundilole kuti ndipereke sawatcha kwa mikhwantha pa nkhani ya maulendo pa basi kwathu kuno akhweze basezi kungokhala ndi ulendo pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu dzina lomwe lizibwera m'mutu mwanu ndi khweze khweze khweze basi kwathu konse kuno basi ndi zimenezi osamasokera kumakwera zina zokhala ngati basi iyayi mudzalira mutabetsa ndalama ndikudziwa kuti mukudzifunsa kuti obwande lero mwaganiza bwanji koma kuti mpakana mukumbukire nkhani za ine nali daka nkhani zochitika kalekale ndatitu nnakumana naye ndiye nthawi zonse ndikakumana naye amakhala akundifunsa za inu komanso amakhala akudandaula kuti munamupangitsa kunong'oneza bombono msungwana anakwatiwanso ataona kunjira kuti zii adodolido amene anawasiya atawalembera chikata chachikulu cholemba kuti ptm pulomisi tu male atachita zii anaona kuti mwina akhoza kukhala akutaya nthawi anakaganiza zokalowa banja nakumana naye akuchokera kukapereka nsima ku ndende mamuna wake amene adamupeza inu mutamchita chipongwe chija ali m'manja mwa andende kudikira milandu nkhani zake ndi zomwezi akuti kaya awo akuganizidwanso kuti anatenga nawo mbali potafuna nawo ndalama za muliri kaya ndalama za minyama amwene ali mchitokosi mamuna wake wa nali daka sitikudziwa kuti zimuthera bwanji pena pake akamafotokoza koma kumbali yake ah kaya amwene tsiku lina lake chilungamo chidzadziwika unyolo uja si wabwinotu angakhale bwalo litadzakupeza kuti ndiwe osalakwa koma chifukwa choti udavala zibangiri zimene zija amwene anthu kuti adzakukhulupirirenso zimakhala zovuta mbiri yako imakhala kuti yada anyamata otambalawa ndi anzawo achibakera amba ukhala ndi mphamvu zambiri chifukwa anyata a mtambomtambo amene amayimana kuti ayime njii ayiwala nkhani zawo mapeto ake asiyira adzadzi okha kuti azilankhula ndi nkhani za adzadzi ukuzidziwa iwe pano akumalankhula pa tebulo atayalapo chofunda kumaoneka ngati akupangitsa msonkhano wa kumulaga zinanso kumadabwitsa kuti kodi munthu wamkuluyo akuti bwanji mukuzuzatu agogo koma asiyeni adzipuma adzidya chambo adzilota maloto akuluakulu onyata otambalawa kupanda kukhala ndi otsutsa amphamvu ndithu amenewa akhoza kudzatiliza amwene kuyesera kuwauza onyata omtambomtambo akuluakulu takhalani ndi chindunji inu ayi ndithu koma ife mbali yathu ndiye yoyenera kukhala atsogoleri basi koma bwanji sitingakhale kaye pansi ndi kuunguza bwinobwino ayi zimenezo tawasiyira angaanga athu kuti achite kafukufuku chidagonja bwanji ndi apereke lipoti zoona koma nthawi tikuiona achimwene zimene zidachitika m'masankho a Mayi Madando kuno zomaonetseratu poyera kuti ndife fuko loseketsa kwambiri kwathu kuno chilichonse timachita chakaphulira ndipo Timavomereza basi. Zisankho zakaphulira, ntchito yomanga misewu yakaphulira, ndiyesa mwamva za biliji imene yaduka kuno. Kudukatu ngati mphira achimwene. Anthu nkumafunsana kuti mwati panali biliji pamenepa? Koma nanga akuluakulu amene ankayang'anira ntchitoyo zoterezi sadazione? kaphulira timakonda zakaphulira zomadyera pa moto pomwepo ndife fuko lomvetsa chisoni kwambiri koma biriji kungomanga ngati ana adzidutsapo ndi zingelengele basi akuluakulu nkumasayinira amvekere apatseni vindalama vawo vindalama va nkhaninkhani kutuluka ntchito yomvetsa chisoni kwambiri chaka chilichonse ana akumamaliza maphunziro awo a zauinjiniya wa za misewu ku sukulu ya zaukachenjede koma misewu ikumatulukayo ish yomvetsa chisoni kwambiri mu Kabulamu ndiye ee kansewu koti ndi chaka chomwe sikanathe koma kukhala ngati mwina mwake anachita kutenga labala ofufutira ndi amafufuta nsewuwo zomvetsa chisoni kwambiri munachita bwino munathawa koma pena ndimakumvetsani amwene mavuto akuno ku Nyasalandi ayayi ndayimika manja achimwene zidangovuta kuti munamuthawa anali daka amakudandaulani ndikudziwa mmene ndakumbusa za dzadzi ukumadzifunsa kuti kodi ndiye ali kuti akadali komwe kuja ami atatu Ayi adzadzi amiyatadi sakufuna zoyambananso ndi anthu. Anadekha adzadzi. Bolani asamakhala ali nafe wokwiya. Pajatu nthawi ina yake adachita kutiuziratu kuti mukazangondinamiza kukavotera wina osati ine, muzaziwanso ndizakulozani muona. Ine ndiwakuujenitu ine, mundisamale. Pena ndikakhala ndiye ndikumadzifunsa kuti bwanji zolodzana zija zili pati kapena mwina ndili nkuchikamwa nde kunali mfiti yayikazi amwene nayonse yangoti zii dziko lawaphunzitsa kudekha kuphunzira kulankhula mawu ochepa osati ochuluka paja amati mulomotu umakutsata nkhasako mfiti yayimuna imamva chisoni koma mfiti yayikazi mfiti yayikazi pano za uthakatizo kaya akupangira kuti kaya

boma limakhala ngati chimashini chimayenda khetekhete khetekhete anthu akumudzife ndiye ndikumafunsana kuti chibomacho ndiye mwati chimaoneka bwanji makosana anali ochenjera kwa basi pano anamiyata kuli zii chilichonsecho chimakhala ndi mathero ake amwene poyamba ndimkangomva za milandu imene azibambo kuno ndevu pepeya akumapalamula pena ndikamamva ndimaona ngati mwina akuwasinjirira koma ayi ndithu achimwene ndafika pozindikira kuti mzibambo pang'ono ndi pang'ono akusanduka chinyama choopsa kwambiri koma tsopano chomayenda ndi miyendo iwiri m'malo momayenda ndi miyendo inayi kuchuluka kwa milandu ya azibambo kugwirira amayi ndi asungwana ang'onoang'ono ndisaname zafika pondiopsa kwambiri ndikumadzifunsa kuti koma kodi chikuyenda m'mitu ya azibambo ndi chani kwenikweni tsonga likulukulu koma kuchita kulumira mulomo wapansi nakuoneka mwana kapanilira zoona ndi chiwanda chotani chalowa mwa azibambo mpakana kumagwiririra ngakhale nkhuku imene kugwiririra mbuzi ah, mzibambo chinyama chachabechabe kwa basi mmene akuchitira azibambo ngakhale njoka akanathanso kumayigwiririra koma mwina amangoopa kuti ikhoza kuwachita zanyuwani koma kunena moona mtima ifeyo kumudzi kuchikumbeni kuno takwiya nazo kwambiri tikanasintha machitidwe a zinthu sizikukhala bwino amwene pano kumuona mzibambo akubwera poteropo koma ndiye kumakhala kuthawa osati sewero chikhupiriro mwa azibambo athu chathawiratu mzibambo asagule nkhuku ya moyo pa msika anthu maso akumakhala ali yu kodi ndi yokadya kapena ah, azibambo iyayi iyayi ah, ah. I don't know what I don't know what what I don't know what, what can I say koma zimandipweteka kwambiri ulendo wina achimpeni aja ofula agalu aja abwererenso adziti akagwidwa makosana olephera kufunsira paokha ndi kumagwiririrawo adzingochita zimene amadziwa achimpeni zofula agalu basi koma nawonso amabungwe akamapanga zionetsero zoonetsa kukwiya kwawo ndi zogwiririra adzipanga m'makomboni mwathumu adzipanga zionetsero m'madingeni mwathumu kuti mwina iwo amwe azimva azimva nawo koma kukapanga zionetsero mtawuni kusiya vizibambo va nkhwidzi m'chisendamo zikugugudiza kachasu kuti zikamaliza zikagwirirenso wina mwana barman ndisaname ndakwiya kwambiri ndine munthu wokhumudwa kwambiri I, d- I, d- I, d- I don't know, I don't know what, what, can, s- what can I say lero usandipatsa chakumwa usandipatse chakumwa chilichonse azibambo andikhumudwitsa kwa basi ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande mavuto kunyasalande sungamvetse